Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraniso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe ku channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chiyani lero?
The DC mwana woopsa kwambiri, mmodzi mwa Amalawi amene samapanga mantha, amangoima pa chilungamo makamaka pano pamene dzikoli ndi la democracy. Zikusiyana ndi mbuyo muja pamene dziko linali la one party system. Komano panopa ndi dziko la democracy ndipo ine ndimangoima pa chilungamo Ine ndine Chesaopa kumuziko amanditcha choncho. M'Malawi muno alipo anthu angapo amitundumitundu. Alipo ena amene amafuna kulankhula chinthu koma n'kuchisiya kumangofa nacho mumtima. Ndiye alipo ena amene amangoswa kuswa, kung'alula kung'alula. Choncho ineyo ndili m'gulu la anthu amenewo. Uthenga wanga wa lero. loweruka ukupita kwa inspector general wa malawi police komanso wamkulu wa army muno mmalawi valentino phiri ndinafuna ndikuchiteni address inu awiri posatira kalata yanu imene munalemba a joint uh, presser joint statement imene munalemba pa 8 january imene mukukamba za political v- violence komanso imene mukuopsezamo anthu kunena kuti kwa amene ati azilankhula kapena azipanga zinthu zosiyana uh, ndi malamulo inuyo muli ndi mphamvu zowamanga ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mmodzi mwa anthu amene amapangitsa mademo kapena kulankhulapo muno mmalawi zinthu zonyasa mmodzi mwa iwo ndi ineyo and ngati ili plan yanu yokuti muzimanga anthu mmodzi mwa iwo amene akuyenera kukhala chitsanzo cha anthu amenewo amene mukuwachita targetwo ndiye ndi ineyo ndipo ine ndili ready and as I'm speaking now ndili kuja kumatchedwa pa salima pa boma pa kaphatenga ulendo wopita ku kanyenyeva malire ndi dowa salima ndi dowa ndipo mukhoza kundipeza pamenepo koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti statement imene mwalankhula ijayo ikuonesa kuti you are lacking knowledge ndipo ndi inu anthu oyamba maudindo wanu mu history kulemba kalata yangati imene ijayo kuwuza mtundu wa amalawi chifukwa ndinangofuna ndikuziwiseninso kunena kuti pa ma udindo anuwo anakhalaponsotu mbuyomu anthu ena amene sanachite behave in the manner that you are doing. Kukhala wa mkulu wa nkhondo kapena kukhala wa mkulu wa apolisi si passport kapena si platform yofuna kuopsezera anthu ayi ndafuna zimenezi muziziwe straight away because you can send military police kuzanimanga but i don't care koma ndingokuwuzani chilungamo kunena kuti uh, uh, constitutional uh, arrangement ya m'Malawi munomo uh, mupite mukawerenge nkutheka kuti mwina inuyo muli m'maudindo amenewo koma simukudziwa what you are, do- what you are there for kapena what is the role of the army what is the role of the police constitution arrangement 161 subsection b mukayiwerenge bwinobwino role of the military kunena kuti it is to provide uh, security komanso it is to make sure kunena kuti there is a constitutional order kunena kuti anthu ali ndi right to demonstrate provided anthuwo atenga zilolezo zokwanira just like mmene taonerapo maiko ena ngati ku egypt nthawi imene ijayo anthu akuchita demonstrate behavior imene mukupangayi ikanakhala kuti kunali ku egypt aja mmene amapangira anthu demonstration yawo ya ku egypt ya miyezi miyezi ndiye mutamanga ambiritu mutapha ambiritu and in fact inuyo simunayenera kupanganso joint statement ndi eh, Merlyne Yolamu chifukwa inuyo army muli above the police in fact inu ndi amene munayenera kumachita control even apolisi kuwauza kuti you should do the right thing because the people in a democratic dispensation of governance have the right to demonstrate ndipo inuyo ndiyenso simukusamaliranso kapena simukuyenera muziwe kuti anthu akupanga demonstrate chani ayi inuyo role yanu as army is to make sure kuti there is constitutional order there is um, s- uh, sanity anthu akuchita demonstrate mosatira malamulo osakhala kuti inu muzikawauza zimene inu mukuganiza apa zikuonesa kuti inuyo ndi simukusiyana ndi anyamata ojiya chifukwa uh, mwaonesa kuti independence yanu ili compromised that is why timanena kuti mukamagwira ntchito muzisatira malamulo mukamagwira ntchito muzigwiranso ntchito in a professional manner kalata yanu imene ija mwayilemba ija munayenera kuti musanayituluse ku mtundu wa amalawi mukanayiwerenganso ka 10 kapena ka 72 kuti mudziwe kuti kodi zimene talembazi sizichita backfire that is why anthu mmalawi munomo ali okwiya kwambiri anthu ambiri alankhula there is a lot of backlash on social media because of that statement you made inuyo mwachita kuonekeratu kuti ndinu otumidwa ndi mcp

kapena a, a, wamkulu wa polisi ayi mukuyenera musunge legacy yanu chifukwa zivute zisavute ziwani kunena kuti you are not the first inspector general komanso you are not the first uh, army commander pa mipando panupo pakhalapo anthu osiyanasiyana uh, including uh, uh, your previous boss anundwe anachoka pamene popo atasiyapo legacy and munayenera kuti muchite emulate zimene amapanga anundwe komanso zimene amapanga other inspector uh, police inspectors kunena kuti mwachisanzo uh, anundwe uh, ine ndimawalemekeza kwambiri chifukwa nthawi imeneyo kunalinso mademo nthawi ya dpp pamene anthu ankagula mafuta 600 per liter pamene anthu ankagula fetereza 17000 titakhuta sima tikumadya mitanda 88 lero ndi apa tikumadya hafu ya mtanda kuopa kuti ufa utani utha nthawi imeneyo anzanu a army kudzera kwa anundwe nthawi ya ma demonstrations anatumiza army kupita nayo mma street ndi kukachita control the police That's, that is your role kuchita control kuona kuti amalawi ali ndi ufulu wochita demonstrate ndiye lero mukusiyanatu ndi zimene amapanga anundwe apa mukuoneka kuti polisi ilipo panoyi ndi ija imatchedwa ya mcp komanso even army ndi ija imatchedwa ya mcp because mukuoneka kuti you are now politicians yet you are supposed to be apolitical that's one thing you must know so mukamabwera ndi ma statement okhala ngati mufuna muziopseza amalawi iyayi muziaopseza omwewo koma ngati ineyo ndiye ine sindimaopsezedwa ndipo i don't care who you are whether you are the army commander or the malawi police um, um, Uh, commissioner kaya ndani kaya ma- mumazitcha ndani zimenezo ndi maudindo anu koma ine ndifuna ndingokuwuzani chilungamo kunena kuti nthawi yoopsezana inatha Uh, kukhala inspector uh, wa malawi police si platform kukhala wa wamkulu wa army si platform si chida si passport yofuna kumaopsezera anthu zimenezozo ndi zachibwana muzipanga konko ku mcp ko and pali ma institutions ambiri kapena ma department ambiri aboma amenenso anthu ake amachita act ngati a mcp mwachisanzo ku, uh, uh, ku youth council malawi youth council kuli wamkulu kumene koko anapangisa meeting yomawuza anthu kunena kuti whether you like it or not we are mcp we, ifeyo ndife a mcp ndiye ngati muli ndi azipani zina konko muzikapanga kumeneko yeti akulepheranso ngakhale kulipira anthu kumenekoko kumagula magalimoto amene msonkho ache ndi 13 million insurance yokha 13 million and yet ma salaries kulibe and paliso ena ambiri mboma mumu amene ngati mwachisanzo ku MRA kuli wamkulu wina amene akupanga ndale yet uh, ma authorities sakumuchita question palinso director of education amene iyenso ndi wa MCP koma sakumunena kuti bwanji ukupanga ndale so tikudziwanso kunena kuti inuyo mukhozanso kukhalanso wamkulu wa army koma muli wa MCP wamkulu wa ku malawi polisi ah, am- ah, komanso muli wachani muli wa mcp so musamalankhule ma statement okuti muziopseza nazo amalawi mu, mu democracy ino ntchito yanu ndi yoteteza amalawi ndi yoteteza ma demonstrators mukanakhala madolo inuyo army mukanawayimbira a Yolamuwo ndi kuwachita reprimand kuwauza kunena kuti zija munapanga tsiku lijalo zinatinyasa ife ngati army kuwasiya anyamata onyamula zikwanje kumayenda pamene pajapo munalephera ntchito yanu so if you repeat that next time ife we will come to take over just like mene anapangira nd- a- a- army nthawi imeneyo ali ndi a Nundwe anachita anapita ndikukachita kumakateteza a Malawi ma citizens nthawi imeneyo nawonso apolisinso a nthawi imeneyo akumagwira ntchito ngati anali a chipani cha dpp koma it was, it was, it was beautiful anabwera army ndikuchita control and inuyo amalawi mukuyenera muzimuthokoza peter muthalika uja chifukwa peter muthalika akanakhala ngati zinazake bwezi panopo atayambisa nkhondo right away koma peter muthalika is a statesman peter muthalika anali phee and i'm told kunena kuti even nundwe went there kukamuuza uh, peter muthalika as a president kunena kuti what the police are doing munomo muyambika anarchy munomo muyambika chaos let us step in and the army came in and stepped in to control ndiye inu mufuna mudziwaopseza anthu mukanakhala madolo inuyo mukanatulutsa statement ya nyanja kunena kuti ifeyo pakali panopa tikufuna tipite tikachite control nyanja yathu mukanakhala madolo mukanapita madera ngati ku mozambiki kumene dera lina la malawi linatengedwa ngati chaku makanjira uko chaku mozambiki boda uko chaku nsanje uko chaku ujeni ku zambia uko mukanakhala madolo osakhala kuti muziopseza anthu iya palibe imeneyo ndipo ndafuna ndikuyankha chifukwa cha alipo ena a, a ma civil society ena komanso magulu ena a, chifukwa cha udindo wanu alephera kukuyankhani koma ine ndekha nde ayi ineyo sindingalole iyayi sindingalole mapulani anu mukufuna pamene muku- tikuyandikira zisankho mubwerese terror mubwerese munomo nkhanza mapulani amenewo tawaziwa and the meeting that you had with the president ndi anthu a mcp komanso a MEC meeting imene ija tinayiziwa so tiyeni tipasane ulemu chifukwa tilipo anthu enaache oona patali amene so malamulo timawa- timawawerenga bwinobwino because in class monso nafe tinalowamo and do not pre- pretend as if i- ifeyonso nafenso sitinapite ku sukulu never so don't take your position as, as, as a weapon yomafuna kuopsezera anthu never never ku araba ku egypt kuku and other countries timaona ifeyo army akuchita control kuteteza anthu awo that's what you are, you are supposed to, or you are mandated to do osakhala kumalemba a joint statement that, that is being draft wodalo it means i- i- inuyo simukuziwa chimene mukupanga so uh, ngati ili imene iyi yomafuna kuti muziuza military pamene anthu akupita ku zisankho kapena mwina mwaopsezedwa mi- ndi misonkhano ya opposition ya, ya peter mutharika ndiye nanga ya atupele ikayamba mpanga bwa popeza nayenso atupelenso ayambanso naye ma whistle stop ake ndiye nthawi imene ijayo nthawi imene ija ya peter mutharika ija mmene m- a a mcp amayenda nthawi imene ijayo pamene munkagulisidwa ndi chilima muja malonda ovuta Achakwera 10 osagudwa koma chilima anakutanini anakugulisani mwana osatopa mwana amazuka 3 koloko kunyumba kwache kulowa mu gym ikamati 5 ali pa nsewu kumakagulisa chakwera lero mukufuna muzinyada muzi, muzizitenga ngati ndani inuyo muzi, mukuzitenga ngati ndani inuyo tsono nthawi imene ijatu amene amakulolani kumayendano ndikumapanga misonkhano sanali zitsirutu analinso nawonsotu ndi army yawo analinso ndi apolisi yawo koma president uja anakusiyani so izi zoopsezana kuti muzimanga anthu ati kaya kufuna kumanga kumamanga anthu aujeni a dpp tazimangani koma there will be a day amalawi azakuukirani and amalawi azakakuukirani inutu ngati uh, uh, ujeni inspector wa malawi police mu, uh, muzamanga anthutu inspector general wa malawi police muzamanga anthu kapena muzaphatu anthu nanga inuyo army ndiye muzapha anthu angati mukuyenera musamale kwambiri whether you like it or not pameneponso muzachokapo chifukwa posachedwa pompano anthu anu azakuukiraninso inunso muzachokapo pamene mukanaonesesa kuti musiye legacy yabwino imene yonena kuti mukamazachoka anthu azakukumbukirani osakhala zamanyaka osapita kumvera uko mukakonze zamazi bwa osakonza zamasalale a army anu bwa kumvera uko kwa azimayi akuchezera ndithu akuchezera kumatunga mazi mazi kulibeko zomvesa chisoni and yet muli ni ndalama zoseweresa mmangoti lero mwapita ku japan mawa muli ku south africa and ngati kuli, kuli, kuli wamkulu wa army amene akuyendayenda kwambiri ndi inutu instead of taking charge of your own affairs ine sinimapanga mantha iyayi ndati ine ndine Bon Kalindo ngati mukundifuna 0 ma 9 awiri 365 maziro atatu 5 ineyo ndiye ineyo mwana wachiyabe kwambiri kaya mufuna mwatume achina dala kadula aja ndili ready ndipo ameja one day ndizatikita achina dala kadula iwe dala kadula kumene uliko usamale kwambiri iwe munulo kumene uliko musamale kwambiri ndizakung'amba ndine ndili owopsa kwambiri the dc mwana wachiyabe